ndị igbo ekene m unu ndị igbo ekene m unu igbo bụ igbo ekene m unu ihe onye na-achọ bụ ihe ọma eruo ya aka a ka m bụkwa onye nke gị Okwuruọra Ugochukwu Ikeokwu Benjamin onye mgbasa ozi asụsụ na omenala Igbo onye na-ewetara unu ka o si wee dị gbasara ndị Igbo n'ụlọ ọrụ Bijek Movies International the pride of Igbo culture anyị kenere ndị niile zitere ozi maka etu anyị si wee kọwaa omenala na episode 7 ya bụ ife bụ omenala Igbo nke dị 16 institutions wee kọwasịa ebe nke ọbụla danyere mana anyị gwara unu na anyị ka ga-akọwara ya unu n'ofu n'ofu so ndị niile zitere ozi anyị kenere unu ee unu fụkwanụ ụsa anyị nyere unu tata anyị bịara ịkọrọ unu ihe gbasara aja a na-achụ gịnị kpatara aja dị iche iche ji wee ju n'ala Igbo tata ịchụ aja ukwu na nke nta nke mbụ kedu ka ndị Igbo si achụ aja na omenala fa aja fa bidoro n'ụmụ obere aja dịka akwa ọkụkọ uriom ọkụkọ ngwere ewu ọkụkọ wee gagide ruo n'efi e wee mesịa were mmadụ chụọ aja bụ ya ya kacha aja niile igbo na-achụ na e were anụ mmadụ chụọ aja na ọ ya bụ ejecha ọ gwụ e wee mesịzie chineke kere enigwe na ụwa wee fụ na aja niile ndị a ezughị oke wee zite ofu ọkpara nwa ya o wee were nwa ya wee chụọ aja n'elu obe kalvarị 2021 years ago ka ife a na-eme ajụjụ m na-ajụ wee bụrụ ọ pụtara na aja aha Jesu chụrụ n'elu obe na o zughị oke kpatara ụfọdụ n'ime anyị ka ji achụ aja ọkụkọ ewu ebune wee dịrị gaba ma ọ bụ aja mmadụ kịta ka ọ pụtara na Chineke amaghị ihe ọ na-eme achọrọ m ụsa na ife ndị a ọ pụtara na Chukwu amaghị ihe ọ na-eme ka ọ bụ anyị nwa bụ ndị mmadụ bụ ndị na-amaghị ihe anyị na-eme ka ọ bụ na anyị na-eneni aja nke aha nwa chineke chụrụ maka na aja ahụ bụ na jesu bụ chukwu bụrụ mmadụ wee chụọ aja mana anyị chetara na aja niile ka aja a na-achụ n'ala igbo bụ nke e ji mmadụ chụ onye a bụzi chukwu na mmadụ chụrụ aja wee sị na ọ gwụsịgo gịnị kpataziri anyị ji achụ aja ọzọ o gosi na anyị ma ife ka o gosi na ọ bụ Chukwu bụ onye amara ife nke mbụ e nwere ike ịsị ụfọdụ sị na Jesu na ọ maka ndị Juu ndị Igbo bụ one ndị anyị matara na ndị Igbo bụ ndị Juu ndị Hibru ụmụ Israel bi n'ọwụwa anyanwụ Naijiria nke a pụtara ihe gụọ akwụkwọ anyị a na-akpọ The True Origin of Igbo and Her Culture nke anyị na-ekiri ugbu a gụọ ya ka ị fụ ihe ndị a ma ọ bụ ị jụọ ajụjụ na WhatsApp e nwego ịgba akaebe na ihe siri ya n'ike a sị gị mee DNA test ebe ọ bụ na e mego DNA test wee chọpụta na ndị Igbo bụ ndị Hibru keezikwanụ ihe iju anya dị na akụkọ a na-akọ taata anyị nọ na 2021 nke pụtara na ọmụmụ Jesu unu ma na mgbe mbụ na a na-agụ agụgụ 20 BC 30 BC 40 BC ya before Christ Christ bịazie a kwụsị ịgụ arọ wee bidozie the year of the Lord AD Anno Domini the year of the Lord n'oge nke Dinwenu n'oge nke Jesu wee gụrụ ya otu abụọ atọ anọ wee ruo taata 2021 ọmụmụ Jesu ndị ka na-esi ngọ na Jesu bụ maka ndị Juu ọ bụ sọ ndị juu na-agụ 2021 taa ọ kwa ụwa niile na-agụ 2021 nke pụtara na jesu nwụrụ maka mmadụ niile nọ n'ụwa ị ka nwere isi ngụgọ gị nwa bụ onye igbo ị ka na-esi ngụgọ na jesu abịarọ ma ọ na ọ nwụhọ maka gị kedu ihe i ji agụ 2021 o nwere onye ọzọ nwụrụ n'elu obe maka mgbapụta ụwa niile na-abụrọ jesu ya bụ aja nke ahụ ọ chụrụ gịnị kpatara anyị ji achụ aja ọzọ ọ ihe ndị a ka anyị chọrọ ịma ekenekwaa m unu aka m bụkwa onye nke gị Okwuruọra Ugochukwu Ikeokwu ọ bụrụ na ihe ndị anyị na-ekwu masịrị gị zisa ozi ya ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ zie ozi n'akara ndị a ị na-afụ anyị ga-ewetara unu onu igbo episode 9 n'oge na-abịa ekenekwaa m unu daalụnụ